aga m akwanyere chi m ugwu aga m akwanyere chi m ugwu ruru ya e maka n'ihi na ọ bụ chineke nke dị ọcha ọ bụ chineke nke eziokwu e. aha ya bụ chukwu okike abịama

Nnamdi Kanu bụ nwa ya ee. ọ gaghị ekwe ee. ka oke ohimiri rie Nnamdi Kanu ọ gaghị ekwe ee. ka oke ohimiri rie ụmụ Biafra ee. eze m oo, nna m oo, Chineke m oo, Chukwu okike abịama nna m wee ana m ebunye aha gị enu wee ebe a ka ị sị m na onye m gọziri nwe ngọzi onye m bụrụ ọnụ nwere abụmọnụ wee onye m kpọrọ iyi nwere ịkpọ iyi onye m gọziri nwere ngọzi ewo. onye m bunyere elu nwere mbunye elu onye nwe m bụ chineke m wee chukwu okike abịama chi mụ chukwu nna bụ okwu ọza n'ụmụ oje na mmụọ oje na mmadụ bụ aha ya ee. onye na-eme mma bụ aha ya ee. ọkara mmadụ ọkara mmụọ bụ aha ya ee. eze ụwa bụrụ eze eluigwe Kai! Rekasunda rabakurma silete sileda ha.

leike sunda hụa aka bụa mma ngada zandara ekelelele latụ aka kụkakara bawo aka ha ya eke esuo eleide sinde ụmụ biafra unu atụna ụjọ onye nọnyere unu bụ eze eluigwe chukwu okike abịama nnamdi kanu nwanne m nwoke oke osimiri agaghị eri gị agha a kara aka anaghị eri nwa ngwụrọ ndị ahụ niile na-echere nnamdi kanu echiche ọnwụ nnamdi agaghị anwụ o ee. mmụnwa bụ ada chukwu okike abịama abụ m nwa ya n'eziokwu n'ime mmụọ ike ọbụna biniri megide ụmụ biafra nọ na nsogbu ee. ike ọbụna nke biniri megide nnamdi kanu ga-anwụ o ekwensu na ị bụ onye ụgha ma bụrụ onye asị oge rugo n'oge Chukwu Okike Abịama kara aka m ugwu ekwugo ọ nọ n'ime akwụkwọ nsọ ee all the goddess must bow all the ọgbanje must bow all the shrines must bow all the blood suckers must bow all the occultic kingdoms must bow maka na ike ya dị omimi n'ime omimi ihe hai chineke nke kere eluigwe na ụwa niile ọbata obie bụ aha gị o karịla sundarabakwa retu sindara kadazile de ya kaka leda ekwensu na ị na-agba ụja n'efu onye e meriri emeri ka ị bụ haleluya

o nwere ihe ga-emeni ihe ọwụna ndị iro plan concerning biafra because na mmụnwa wụ nwa atụrụ nke chineke ife nke na-eti eti n'ụwa chineke nna chukwu okike abịama ị sị na mmụnwa bụ ihe izizi nke ihe nke nọnyere gị nke ibụọ pụrụ apụ na o mechaa ọ bịakwudo nwanne ya and nwanne m ahụ Nnamdi Kanu unu na-achọ Jizọs ka ọ bịa unu na-egbu oge maka na Jizọs anọgo n'elu ụwa na-fighting for his father's land na ọ yanwa bụ Nnamdi Kanu unu agaghị egbunwu ya Lucifer listen I am the one talking mụnwa wụ nwa a Chineke gwara gị sị gị na i gbuo m ị nọ na nsogbu ị hapụ m ndụ ị nọ na nsogbu Maybe you go, you can't touch not my anointed and do my prophet no harm. Ị gaghị eme Nnamdi Kanu gị ị gaghị egbu and ị gaghị egbunwuzi ụmụ Biafra ndị niile kwere na Chukwu Okike Abịama agaghị anwụ it is written Chukwu Okike Abịama awụrọ ekwensu and ọ wụrọ shrine all the whole shrine kingdom rising against Chukwu Okike abịa ma you are all you all are liars from the pit of hell Ekwueme bụ aha ya ọ mụwa bụ nwa ya nwaanyị unu na-achọ goddess I am not a goddess but I am the apple of Chukwu Okike Abịama eye unu agaghị anara anyị nke ruru anyị n'aha Yeshua I have spoken it is written that is the word of my father baraka sunda rakia karala sule lede ikere masulata shika

ọ dị n'egwu ọ dị n'egwu o. ụmụ biafra ka unu mara ihe unu nwere ebe a ka chukwu okike abịama bi ọ bụ mụ ka o bunyere ike ahụ a na-achọ n'ụwa niile mụ na nwanne m bụ Nnamdi Ka afụbeghị m Nnamdi Kanu face to face yes mana ọ gwago m onye Nnamdi Kanu bụ afụbeghị ya but aga m afụ ya because a gaghị egbu ya yes ihe niile m na-apasi through ma afụfụ niile a m na-ata n'elu ụwa aga m emeet nwanne m nwoke meetikwanụ ụmụ biafra yes biafra ga-abụ obodo ka biafra ob- obodo ka obodo niile nọ n'ụwa yes ndị arụrụala niile si na ha o ụnụ niile a efili na na biafra efeli onye ụnụ niile na-abanye n'ime goddess ụrai karụ ndazụ ndara ka ịka ike nọ n'ime chineke chukwu okike abịa hallelujah i want to pass Hallelujah. Amen. Touch me. Jesus. Eh. Oh, Papa Mo. Ah.

Hallelujah, amen. Yes. Ị ma na all the demons nọ n'ụwa nwere ndị na-akụrụ ha egwu nwere ndị na-ebunye aha the demons n'ụwa goddess pụta a gụọrọ ya nne o nne nne o ezi nne let me tell you all, shut up your mouth unu a na-eme ihe niile dị unu mma n'ala Igbo because na unu niile na-efe nne Chukwu kpabi let me call you by your name you Satan the devil you are a deceiver ụmụ nwanyị niile a nọ n'otu goddess a-claim na ha wụ ọgbanje a-claim na ha wụ mami water a-claim na ha wụ goddess then o nwere nwaanyị a pụtara na-ekwu maka chukwu okike abịama ọ kakwa ụnụ mma na ụnụ pụtara n'ime that thing because na nsogbu ga-adị very soon na oke ohimiri unu hapụrụ onye kere oke ohimiri na-ewere otito niile na-enye oke ohimiri wee dị against biafra chineke na-agwa ụnụ ụnụ pụta o nwero mkpụrụ obi ọbụla chineke chọrọ ka ọ nwụọ n'ime njọ but unu niile pụta from a to z unu niile so na unu na-efe goddess na unu na-efe nne hapụ nna unu nekwa m anya ka unu ma na akarịrị m ihe a unu na-afight for because na onye nọ m n'ime bụ chukwu okike abịa aha chukwu okike abịama agaghị anwụ onye ahụ chukwu okike abịama chineke ụwa niile anụ ụwa niile and onye ahụ chineke nke nnamdi kanu tụkwasịrị obi kụra reke sunda rakarala shikerele sunda rabakụ aka aka mandazi ya rogozu dị iyi ma hụ aka iledei

why unu ga-eji wee dị against chukwu okike abịama chukwu okike abịama awụrọ arụsị chukwu okike abịama bụ chukwu nke kere ụwa niile o kere ụwa niile kee ana niile kee everything nọ n'ụwa ọ ya bụ chukwu okike abịama mgbe ụmụ Israel jụrụ ya ka ọ nata n'ala Igbo ndị Igbo wee nabata ya wee mechie mara mma awa masị na mgbe agha dara ka ọ gịnị ndị igbo wee feelie na chukwu okike abịama anọrọzi n'ala igbo mana ụmụ ikorobịa pụtara ọfụ ụmụ ikorobịa ndị gụrụ akwụkwọ mata na chukwu okike abịama ka nọ n'ala igbo nnamdi kanu wee chọpụta na chukwu okike abịama nọ n'ala igbo maka na chukwu okike abịama nọrọ ya ụwa ọ ya nwa nọkwara mụ nwa n'onwe m ụwa yes unu wee nọdụ ntụ a wee na-asị na Nnamdi Kanu chọrọ iweta ike ọzọ bịa n'ala Igbo o nwere ike ọzọ ọ na-eweta maka na Chukwu Okike Abịama anọgo n'ala Igbo mana ihe m chọrọ ịgwa ụnụ achọrọ m iwere onye ọbụla iwe maka na ifu ọta m gosiri ụnụ ebe a ka ọ nọ ebe ọ nọ abụrọ ebe o kwesịrị ịnọ bikos o kwesịrị ịnọ ebe dị buru ibu ebe ndị mmadụ ga-amata onye ọ wụ bịa kpọ isi ala nye ya nwa ya nwoke bụ nnamdị esokwa wee bunye aha elu ụmụ igbo ndị kwere na chukwu okike abịa soro bunye aha elu mana ebe a ka m- ọ bịazi bịa nọdụ mụ na ya na-abụ maka ọgbụgba ndụ wee na-akwanyere ya ugwu ruru ya wee na-efesi so many tribulation n'ebe a ebe a ọ nọ wee na-ebunye aha ya elu ama m ihe m na-agabiga o nwere onye ma anyị o nwere onye ghọta anyị mana mụ na nwa m ghọtara ihe nna anyị ụmụ igbo bikonụ unu chọwa chi unu ee ụwa niile chọwa chi ya ee chi ụmụ igbo bụ chukwu okike abịama chi nke mkpụrụ ụbọchị isaa ee obi n'eluigwe nke isaa bụ aha ya ee ọ bụ ya ka ekwensu ji ebu unu agha oo ụfọdụ anago n'oke ohimiri ụfọdụ anago n'ime ọgbanje ụfọdụ anago n'ime ọkụ mmụọ mana o nwere ndị kwetara na chukwu okike abịama

ọ bụ ọgbụgba ndụ mụ na ya bụ nke a ọ sị na onye m gọziri ga-enwe ngọzi ee onye m bụrụ ọnụ ga-enwe abụmọnụ ee. chukwu okike abịama m oo. mgbe ndị amerịka mere elekshọn ee, ọ bụ ebe a ka m nọ wee kwubie okwu ee, trump ewini elekshọn oo mgbe goodluck jonathan na-achị achị ee, ọ bụ ebe a ka m kwubiri okwu ee, udo achịwa na naijiria mgbe a chọrọ igbunụ mbaka ebe a ka m nọ wee kwubi okwu mbaka wee dị ndụ ọ maghị onye m bụ amaghị m onye ọ wụ o wee dị ka ana m ezochie ike ụmụ igbo ezochie anaghị m ezochi ya ee nna m gbaghara m

wepụtara m Nnamdi Kanu kpọpụta m na mkpọrọ otito niile ga-ejere gị ọṅụ niile ga-abụ nke gị agaghị ewe otito enye chi ọzọ ichichi imego ma chukwu okike abịama marian grotto covenant altar

maka na iwe na-ewenu m o iwe ewegonu m o ezigbo iwe na-ewenu m e achọrọ m ịyọ mmadụ oke m onye m tụkwasịrị obi bụ chukwu okike abịama chineke ụwa niile ha n'ụwa niile ha chukwu okike abịama ọ bụ gị kpọrọ m oku ee. ama m na arụrụ ana ka nkwụ n'ụwa ndị amụma ụgha ka nkwụ n'ụwa

bịa na-ata afụfụ n'elu ụwa o ruo mgbe ị dunyere m ka m je mete Nnamdi Kanu nwa gị nwoke and ụmụ Biafra ka m kọwara ha onye m bụ kọwara ha onye dunyere m ije ekwensu abịa tụtụrụ Nnamdi Kanu je tụọ ya n'ụlọ mkpọrọ since ị kpọrọ m oku ana m ata ahụfụ otu e ji ya n'ụlọ mkpọrọ kee ka m esi wee rụrụ gị ọrụ a kee ka m esi wee kọwara ụmụ igbo na ike a ụwa niile na-achọ nọ n'ala igbo and aha gị nwa bụ chukwu okike abịama I am that I am. I am with you. nwakaego papa anụrụ m onu gị agwara m gị were nwayọọ wee so so ihe niile a na aha m bụ oje na mmụọ oje na mmadụ oke ohimiri chukwu okike abịama kere ya ihe niile na-akpụ isi ala enye oke ohimiri chukwu okike abịama kere ọkwa emene gị kpọọ afa gị aha gị bụ ugbo igwu ugbo igwu means ihe ọnwa na-eti n'ụwa niile hapụwa na m na m ama m na afụfụ niile ị na-ata bụ maka ka ọ dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma and ka i bunye aha m elu ana m afụ ihe niile ị na-agabiga n'ụwa obi m tiwara ọ bụrụ o nwe onye m na-ebesara akwa o nwe onye m na-akọrọ ị kpọrọ m oku a mgbe m bụ obere nwa kedu ulai kasụ ndara ike ike ọkpara m bịara ụwa a ma ịgbaghị eziokwu ekwetarọ ma ụmụ Izrel o nwere ndị kwetanụ ama m na e ji nwa m nwoke bụ Nnamdi ma na-egbusisi ụmụ m enwerọ nsogbu gwara m ụmụ m ụmụ Igbo ụmụ Biafra ndị kweta na Chukwu Okike Abịama ha atụna ụjọ na Chukwu Okike Abịama awụrọ arụsị na Chukwu Okike Abịama wụ onye kere ụwa niile na anọ m ya you are the apple of my eye I am proud of you my daughter I am proud of you I am proud of you the angels are proud of you and I am proud of my son Nnamdi Kanu a ga-azọta oke m n'elu ụwa hallelujah Hallelujah. Nnamdi Kalụ agaghị anwụ a ga-arụrụ m ebe obibi ya akpọrọgo akpọrọ ya ndị na-achụ àjà ndị na-efe ekwensu ma ajọ mmụọ emebicha ebe a niile o ruo unyi ọ dịzịa ka na chukwu okike abịama anaghị eme exist ya ka m ji wee sị na gị na nwanne gị nwoke ga-abịa dị e wee kpọọ ụmụ igbo ndị kwere na chukwu okike abịama invite ha wee bịa i wee were ọnụ gị wee kpọkuo m m wee gbatuo n'ala igbo ihe a nnamdi kalụ na-agabiga ọ ga-abịa gabiga ya before you become a hero you will pass through a lot of things a gaghị aṅụwa ọbara nnamdi kalụ and agaghị egbuwe really na ihe ọ na-pass through now ọ dị critical but ọ gaghị anwụ because na ọ mụnwa wụ chukwu okike abịama ka a na-ata afụfụ mana aga m egosi ha ihe m ji wụrụ chukwu okike abịa aga m egosi ha na ọ mụnwa wụ oje na mmụọ na mụnwa wụ onye kere elu igwe na ụwa niile na ihe niile dị n'ime ya aga m eti ekwensu ichaka wee nara ya ọnọdụ m n'elu ụwa amen ada m ebezina

Otito niile jere gị, mbunye elu niile jere gị. Anụrụ m olu gị. Yes. Ị sị m bụọrọ gị abụ otito. Abụọnụ m oke m nwere ike ịbụ nna m. Rekusira kadasila ka ikalamus ndị ekia.

my brother Nnamdi Kanu ife na-eti n'ụwa niile unu na-achọ mezaya unu na-eche jizọs jizọs abịago this way ka chineke si wee chọ ka o si wee bịa ụwa ọ bịara nke ọ bịara unu akpọgbuo ya n'obe ọ bịa nke a unu atụkpuo ya n'ụlọ nga ihe m chọrọ ime ka unu mata ahụ achọrọ m ilift up sword that is why m ji akpọdo ya isi na ala sị na ụmụ biafra agaghị anụ agha mgbe onye elu kwubie okwu n'otu anyị niile ga-anwụ ma ọ dawa but ndị niile nwụrụ kedu ebe mkpụrụ obi unu ga-eje chineke hapụrụ Israel hapụ kọntrị niile bịa biri n'ala Igbo unu achọrọ ịghọta because o nwere ụmụ Igbo ghọta anyị o nwere ụmụ Igbo ghọta anyị ndị nke ghọtara anyị dị happy with ihe niile ị na-eme with ozi niile ị na-ezi ihe ị na-afụ na ha na ụwa like asị na onye nwe anyị gọzikwa unu niile ụmụ igbo ma ndị niile na-afollow up message chukwu okike abịama chineke ụwa niile anụ ụwa niile ziri m chineke sị na ya gọziri unu na ya enyego unu ngọzi na unu ga-adị ndụ ogologo na onye iro agaghị emetụ mkpụrụ obi unu aka ọ bụ ọrụ chineke ka m na-arụ ọrụ chukwu okike abịama ka m na-arụ adị m proud of chukwu okike abịama maka na ọ ya nwa wụ chukwu chineke ụwa niile anụ ụwa niile okwute ọma na-agba mmiri ọma bụ aha ya ọ sị m gwa unu niile ndị niile na-afollow up message ya na ya gọzigo unu amen gọzikwa mụnwa nwa oru ya

ụmụ biafra niile ndị kwetara na chukwu okike abịama chineke ụwa niile anụ ụwa niile ana m agọzi unu na aha ọkpara ya bụ Yeshua a na-akpọ Jizọs ana m agọzi unu na-asị na oke ohimiri chineke chukwu okike abịama kere agaghị eno anyị na ọ gaghị egbu anyị ọgwụ ọ gwọrọ agwọ agaghị emegide anyị ndị niile na-akpara Nnamdi Kalụ nkata sị ka ọ nwụọ n'ụlọ nga unu niile ga-anwụ ọnwụ ọnwụ ihere ọnwụ eru na eru unu ga-anọgide like this gba anyị anụ ya na news na unu akpọbiri nwụọ mụnwa bụ nwa atụrụ nke chineke nwa chukwu okike abịama o nwere ihe ọzọ unu chọrọ ịnụ gwa ha onye ị wụ papa gwa ha agwago m ha onye m bụ na awụ m seer bụrụkwa onye amụma gị gwa ha na ọ gịnwa bụ lọlọ chukwu okike abịama kurai lasila tara kadua yes i know papa mana a sị na ọ bụrọ ihe m ga-agwa ha until mgbe oge ruru ụwa ga-akpọbi ụwa ọ mụnwa Yes. A na-achọ solution. Nnamdi ga-apụta mana ọ bụrụ na ha dị serious ha jụọ gị ihe nna ha chọrọ ka e je mere ya ebe a ejenube m n'o- gịnị ka a na-akpọ ya arọ ejenube m ebe chukwu okike abịama nọ na arọ amanụkwa m ebe ọ bụ nna m mana onye gwara m je meetie bụ Nnamdi Kalụ ka ọ kọrọ ụmụ Igbo bịa gwa ha ihe a ga-eme there mana Nnamdi Kalụ na onye iro ji ya onye iro ejirọ ya Nnamdi Kalụ ga-apụta ihe e ji wee gbachigodo ekwensu na ndị otu ya nkịtị bụ ka a maa mbọsị a sị na a ga-akpọta Nnamdi Kalụ ka m ghọta ihe na-aganụ maka na ihe niile enwerọ nke doro m anya kịta mana ha ajụ ịhapụ Nnamdi Kanu aga m emebiri ha ihe n'ụwa ma na Naịjirịa ma n'ụwa niile mụnwa wụ the apple of eye chukwu okike abịama ga-emebiri ha ihe onye ukwu ga na-ebe onye nta ga na-ebe o nwere vidio m mere chineke sị m gwa onye ọbụla naghachi mkpụrụ ụbọchị saa awụrọ m onye white garment church no ma ana m eme observe seventh day seventh day bụ nke nọ na baịbụl mkpụrụ ụbọchị saa chineke zuru ike ka mụnwa na-eme observe ka m na worship m na-ekpere ya m wee gwa ụwa niile sị ha na chineke sị na ọ bụ na ha achọrọ ịnaghachi na ha ga-enwe ọya iche iche ọya ọ ga-abụ na dọkịta agaghị agwọta ha mụnwa wụ onye kwuru the okwu aga m eripiti the vidio ka ụnụ fụ ya ụmụ igbo ka ụnụ watchịa ya ọ bịara na mmezu ọya wee bịa covid wee bịa covid anabekwa maka na ọ ga-eme ha ihe ndị a niile ji Nnamdi Kanu ọ wụ na unu ekwerọ hapụ ya ka e jee rụọrọ nna m ebe o kwesịrị ịnọ mbọsị ikpe ebe a ka ọ- ana igbo ka chineke chọrọ ịnọ wee kpee ụwa niile ikpe ana igbo wụ ana nke chineke ọ bụrọ nke ekwensu let me tell you nne chukwu kpabi kpọrọ onwe gị ọnwa na-etiri ọra fie aka nni gị na aka ekpe gị n'anya o nwerọ ihe ị ga-eme ka i meta m ebube agụ ị zara aha niile wee na-arụ arụrụ ana n'ana igbo shrine iche iche ya na-evu okwu ha bụ ndị igbo na-eme chukwu okike abịama ebe ọ nọ mee ya abandon o ruo kịta Nnamdi Kanu chọpụtara eziokwu unu wee sị na ọ ga-anwụ ọ gaghị anwụ unu nwa ga-anwụ ofu ofu unu ga-anwụ double M- ụ- ụmụ unu ga-anwụ nwunye unu ga-anwụ ihe niile unu tinyere aka ga-anwụ anwụ Nnamdi Kanu agaghị anwụ ụmụ chukwu okike abịama agaghị anwụ ọnwụ nwụchu mụnwa kwubiri okwu o nweghị ihe unu ga-eme maka anaghị m atụ ụjọ anaghị m atụ ụjọ maka awụ m fighter ụnụ bịa n'ime mmụọ ụnụ ma ka o si adị ụnụ m were Michael Sword bupụta unu niile ike ụnụ wụrụ ụmụ nwaanyị nke ọtụtụ ara ụnụ niile ma ike ụnụ niile ma ụkwụ ụnụ ana m ememina ụnụ mgbe naijiria sị kedu onye ga-ejere naijiria iwepụta ụwa niile onye ọbụla each person na each country mụnwa wụ onye standịrị for the whole for nigeria as a whole o ruzie today wụrụ na ụmụ chineke ụmụnne m ndị kwetara na chukwu okike abịama na asị ka unu gbuchaa ha ofu ofu unu agaghị succeed chineke chukwu okike abịama sị m gwa ụnụ na ụnụ agaghị succeed na ya nwa bụ chineke binigo ọ kakwa mma ụmụ igbo jụwanụ chineke gịnị ka ọ chọrọ ka unu meere ya ka udo wee dị n'ala Igbo and ka Nnamdị Kalụ wee pụta n'ime nsogbu ọ nọ n'ime ya maka na eji Nnamdị eji anyị niile o nwerọ onye dị free biko na otu a ka o si wee dị tata ihe ọbụla ụnụ fụ m na-eme ọ bụrọ ike nke aka m ka m ji eme ya ọ ike nke chukwu okike abịama ka m ji wee pụta because mụ nwa na onwe m sef amaghị na aga m ekwu okwu tata ma ọ dị m na ọ ga-esi otu a wee dị mana otu o si wee dị ka m si wee fụ ya onye nwe anyị gọzie ụmụ biafra ndị kwetara na chukwu okike abịama and ndị niile sọpọtụrụ nnamdị kalụ udo chịa n'ime ndụ ụnụ ọ chịa na ezinụlọ ụnụ ọ chịa na business ụnụ ọ chịa na ebe ụmụ ụnụ nọ chịkwa na ezinụlọ nke mụnwa na aha yahushua ka m ji wee kwụrụ chukwu okike abịama i love you my papa I want to sing for my daddy. Chukwu okike Abịama ogwụcha ọma na-agba mmiri ọma ụta gbawara ihe Chukwu okike Abịama mee onye mmeri m o nwere ndị kwetara n'eziokwu o nwere ndị kwetara n'ụwa mara ndị kwetara n'eziokwu na n'igbo nwee mmeri nnamdị kalụ e nwa chukwu okike abịama onye iro agaghị ewepụ ndụ gị n'ike

ha jụ mkpamkpa adawa n'ụwa niile otu a ka ọ dị haleluya haleluya shalom shalom shalom shalom haleluya amen thank you yahweh